akamangila abweranso kukamba zakatangale ndipo mmenemo akutchulamo anthu ena omwenso akukhuzidwa nkhani zakatangale ndipo takhalani ntcheru mumve kodi lero kamangila akuti chani You know, I'm looking at. I've just come across this this kunali conference in malawi conference iyi in, in, in 20, imene ma uh, mu, mu 2024 pa 8 ndi pa 9 october i was in malawi you know i, I, I, I traveled all the way from, from, from, from ireland to, to attend this conference um,

Uh, there's been a change. When I presented this paper, there's been a change, but there are people that have to be held accountable to what happened. It was a mon-, in, it was a... njira yopezera ndalama anthu hmm? ah, oweruza milandu ozenga milanduwo chanichani nkhani ya mapangolini ku malawi eh, ndinayipanga research on and ndinayipanga present ku, ku, ku msonkhano umenewu conference imeneyi

overview um, nkhani ndi yayikulu and nkhani imeneyi amene munayamba kuyisata page iyi for some time ndinapanga advocacy on this issue uh, for a long time uh, ndinayikambapo nkhani iyi ili ku ku khothi loyang'ana mm, ah, mikangano kapena nkhani zokhuza anthu olemba ntchito ndi olembedwa ntchito ah, kusa Uh, ndipo ndinafotokoza mwachindunji kuti anthu atatu anthu amenewawa uh, ah, Mr. Ndau uh, ah, Mr. Partridge komanso Mai Mafeni uh, they amapempha khoti kuti liapase 33 billion amapempha khoti kuti liapase 33 billion ndipo ndinanena nthawi imeneyo kunena kunena kuti choyambirira anthu antchito anachosedwa bwinobwino anachosana bwinobwino zinali zosatira malamulo ndipo kuchotsedwa kwawo sikunali illegal in any way so ndinanena kunena kuti nkhani ine nditais- nditau- nditaiunguza ah, panalibe kulakwa kwina konse kumene ana- kunachitika and mfundo yayikulu imene inagwira inayonena kunena kuti kusintha kumene kunapangika ku press corporation resulting into um, the firing or the removal or the cessation of relationship between these three and press corporation ana apanga anayambisa uh, kuti zimene zichitike ndi anthu atatu omwewo chifukwa chotani chifukwa chayi nazo ndi anthu atatu awawa uh, anayambisa kunena kuti ife press corporation ayiunikenso bwinobwino kuti ntchito zake ziziyenda bwino zipindulira uh, company uh, than kuti azingopanga spend ndalama zambiri pa zinthu zina so they were restructuring press corporation they, they, they anayambisa uh, um, uh, kafukufuku oyiwunikanso kampani ija kuti ayi- ayi- i- iyime mokomera ah, ah, ma- mm, kupitiriza ah, chiganizo ndi chani Ah, zachuma za- zachuma kupitiriza patsogolo zachuma za, za, za kampaniyo ah, press corporation now press corporation ndi mm, an institution uh, imene imayenera kuti tonse tizikhala ndi chidwi chifukwa choti imapanga determine iyi ndi bigger role that it plays on the economy of the country kampani imeneyi ndi ya malawi ndi ya tonse eh, ndi kampani ija imene kamuzu ankanena kuti ndi yake koma kamuzu ankanena kuti ndi yake kutengera kunena kunena kuti eti anali kuti inali ya malawi koma paja kamuzu aja anali ophangira e hastings kamuzu banda anali munthu ophangira sizinaoneke ndichifukwa chake mcp-so nayo kakhalidwe kophangira kalimo ndithu uh, kodi izi zipani zonsezi udf dpp and kuphangira kumene amapanga mbava kumene amapanga anatengera ku mcp ka anatengera kwa kamuzu Is it a justification? Of course, not. No, no chance. Palibepo justification. Komano ningofuna kupanga clear pamenepo anthu ena amafuna azimuchapa kamuzu azimutani eh, father of the nation which nation ndiye PCL imeneyi ndi imene inapangisa kunena kunena kuti um, um, economy ya dziko so there, there, it was actually problematic because economy yonse ya dziko eti imapezeka kuti if ngati uh, press corporation sikuyenda bwino ndikuti dziko siliyenda bwino economy wise ngati cha ndi chifukwa chake ndinazanena unata ena pange tikayang'ana economy yathu ya ku malawi Tim- tilibe economy tili ndi banki nkhonde at the grand scale hmm? dziko la malawi tikayang'ana bwinobwino tidzifunse kuti do we have an economy because i was, I was reflecting ndimaganizira za mmene kwacha yathu imayendesedwera anthu kungosintha anthu ena ake angotenga ma, ma, ma forex nkukayika pa market mbwa basi tu kwacha yakwera mphamvu that's what they do ku, ku, ku banki kuchangoyikako like you, you can mix ikonomi ya ku malawi kuipanga mu- anthu atatu atha kuisintha ikonomi ya ku malawi ku malawi kuja anthu awiri atatu mbava zima- zimapanga deme- determine how the economy is working achina achina uh, uh, paul mphwiyo mmene amafuna kuthawa ku malawi mmene amafuna kuthawisidwa ndi boma uh, kulilongwe ku blanta ma black market forex imagulidwa chonchi inakwera mokwera amafuna atolere ndalama zonse zakunja athawe nazo pomphwiyo mmene amatuluka malawi mukumbukire nthawi imene anatuluka the black market inali you know inali inayenda bwino anthu amene amapanga ndalama anagulisa bwino so kumalawi kuja economy tikayang'ana bwino ine atolankhani tapangani investigate bwino tawafunseni a Partridge kuti do we have an economy kapena ati ndi banki nkhonde at a, at a large scale

Do we have a reserve bank? That's the question we should ask ourselves. Ngati uh, Monsoa Karim, ngati uh, uh, a Mpinganjira amuna ndi akazi omwe Triphonia ndi Tom uh, uh, ngati uh, Fazala Abu and ndi ti- eh, tizigawenga tambirimbiri eh, achina tizigawenga tambirimbiri ting'onoting'ono ndi achina a, a Bene- benedicto mbewe nkhoma ndi tizigawenga timene tija to ngati tigulu tizigawenga zikuluzikuluzi ndi ting'onoting'ono tinzake they get away from externalizing uh, forex from financial fraud from kumakatenga ndalama mmabanki muja ndikumazigulisa pa mtengo wo- wokwera if they can get away uh, uh, uh, uh, with that

in terms of uh, press corporation and press corporation um, ndi ndi co- company imene yabedwa kwambiri anthu abamo it has, it has been uh, a vehicle of, of, of, for theft uh, by kamuzu kuyambira kamuzu kumapita kosekula kwa achina uh, achina ntchanchani koma there's a judgment actually by mwaungulu uh, that talks about press corporation chama 90s

muzikhalabe wowezuka mmutu eh? ukhalabe wowezuka mmutu kumaganiza you know you need to engage you can't just be doing other things uh, your mind somewhere else muli apa muganiza mowa muli apa muganiza aseno then you can't understand what i'm discussing Uh, of course, I, I, I, I, I engage with a lot of things because corruption is a lot. and there are a lot of bits and, and, and, and dots. Pamakhala zambirimbiri. Corruption, ndinafotokoza koma ngoti anthu mumafuna kubwerezabwereza. Corruption imakhala ngati ngati mizu ya kachere. Eh? Ima, muka, ika, imakhala yolukizana. Ndiye umayenera kuti utsate mm, muzu uja uyende nawo. Ndiye umakhala ngati wasochera koma ayi ndithu umakhala ukupita kumeneko. ndimakamba za corruption ya kamuzu kufuna kupanga connect kunena kuti press corporation ndi kampani imene tonse amalawi tikuyenera kuonesapo chidwi ndikuona kuti ikuyendetsedwa bwanji aprofesa mangani ndi azinzawo i don't know ngati asintha pano koma the last time i checked uh, uh, profesa mangani ndi amene anali wamkulu wakumeneko mmene zimachitika izizi analipo ndipo ndi amenewo mmene sindikukhulupira kuti asintha uh, kumayang'ana kuti akupanga bwanji ndipo ndalama zimene aku- akulandira pa mwezi ndi ndalama zingati ma allowance amene akulandira a profesa asiwo uh, amangani ndi zingati we need to because ndalama zimene zija ndi za amalawi no one- asazakunamizeni ayi munthu press corporation ndi ndalama za amalawi and these people akamapanga zawozo akamapita ku court amawadziwa kunena kuti tikalowa uku kampani iyi anthu ena sa- sayiwerengera chifoti amati "Ah, zaboma zimenezo chanti patre itha kukhala kuti inapangidwa inayikidwa kaya pachake koma the basis the foundation of this money ndi ndalama zanu amalawi ndifake nkhani imene ndinayitenga ngakhale amene amadandaula amene anapita ku ku- commission ena mwa iwo ndi azinzanga uh, though they are senior like mr ndau is, is, he has been a personal friend to me uh, uh, uh, uh, uh, but he, when it comes to friendship and uh, zimatha pamene popo we, we, we, we focus on what is happening so uh, a ndau a mafeni ndi a partridge kupita ku irc ku industrial relations court kukapempha 33 billion kuti apepese po pakutha kwa ntchito kwawo ku press corporation it was nothing else but theft kunali kuba kunali kuba on two grounds choyambirira kuwachosa kwawo kunali zinayenda bwinobwino sam sikuti panali mlandu wina ulionse press corporation inasatira malamulo ndipo

ndi cha mma 2024 utu so 33 billion ya 2024 with the devaluation ya kwacha tipempha a economics mutipangire masamu koma ndikukhulupirira kuti itha kumagwera cha mma 70 billion itha kum- a- actually cha mma 100 billion panopa ah, ah, ah, ah. now chifukwa chimene ndikuyima apa ndi chani muziwe kunena kuti anthu aja akamapita kumakapempha ndalama even akamapanga claim yoti yoti yoti ilibe uh, uh, substance ilibe basis for on which they should uh, claim on amapempha zintaji zambirimbiri zindalama zokwera kwambiri ndi cholinga chonena zoti ikazasika anthu muzati ah komabe zas- cha- chachoka ku- ku- ku- ku- ku 33 billion tafika pa 14 billion ah ntchito yagwirika at least we have saved money zausiru zenizeni you have not saved any money they were not even supposed to claim any penny

now the court amene amayendesa mlandu umene ku industrial relations court um, ndi nyimba his honour nyimba his honour nyimba ali ndi milandu yambirimbiri in terms of how he handles his cases uh, ndi mwana wa mbavaso viva viva ndizakumagazi ndizakumtundu zimenezi kubera kuzera amalawi kuzera judiciary nyimba his honour nyimba he should be investigated actually ku, ku industrial relations court tu kuli chaos moti mu june ndingosiya china chilichonse chokhuza za court ndizingokamba za industrial relations court ndiye ndizakutambasulirani amalawi uh, apapa i've just been too busy doing research i'm researching the, the, the court and i'm finding out everything that is going on so uh, uh, prepare for fireworks uh, for the month of June on the industrial relations court and tikazachoka penepo kenako tizabwera kujani ku high court kena ku supreme court tikamaliza ku supreme court tikamamaliza uko tizabwereranso kujani ku magistrate court kenako it's a lot of work izizi zimene zikuchitika zokhuza kuonesa how katangale amalepheresa chilungamo ndi ntchito yayikulu ndithu ndi ntchito yonena kuti ah, amalawi munakhala mukumvetsa you would have uh, empowered me uh, by your voices by your money bwezi mukugulisa manyumba anu ngumapanga support my work sasa mumagulisa manyumba inu ngumapanga support ma politicians don't you do that you sell your houses yeah. you take your money support your political parties kupanga campaign the work i am doing for this country

fighting corruption kupemphera mmene mosweka mtima as a country oh, no one can stand guy prayer works and i'm telling you from experience prayer works so azibusa are you preaching about corruption are you preaching against corruption mupeza kuti ayi azibusanso ali momo kodi achakwera sina sanali abusa kodi ubusa anauthesa ali president of course you know anangoyamba kusiya ankakamba reverend dr reverend chakwera nthawi ya campaign oh, kukhala president kareverend kaja kanasowa mwini nangodabwa kuti kareverend kaja sakukisika kuti these people they play on you amaku amakuseweretsani amakuseweretsani they, they, they, they see your weaknesses and then they, they jump on it you know ineyo chachikulu chimene ndikunena nchonena kunena kuti panopa eh, chiyambireni ineyo chiyambireni 2024 ichi inakhala kuti amalawi ndi anthu ozuka panopa nkhaniyi bwezi tikukamba zina Mm, kuti muziwe kunena kuti kumalawi kwachuluka anthu atulo anthu ogona eh? we can't be talking about corruption for, for, for two years and with the actual people mentioned and people onena kuti tonsefe tikuziwa na amene amapanga amasegula maso kumai kuti akuziwa zonena kuti achina chikopa aja they are corrupt to the core they know that achina uh, uh, uh, frank mbeta is very corrupt actually frank mbeta akuyenera amangidwe pompano pompano akuyenera amangidwe and i'll try what i can do it will be for the systems to arrest frank mbeta ndi uyu uh, mvula uh, um,

gabriel chembezi gabriel chembezi akutiyesa akutikanda malo osakanda ndinalemba kalata yokhuza uh, uyu mp uh, stephen baba uh, malondera kamsiyamo kalata ija anayilandira ayi acp ndikuyidinda chidindo ndikuyitumiza back to me ndinalemba kalata ya chikopa now it's almost a month acb has not stamped on the letter for whatever reason there's evidence of course uh, even without the stamp but they haven't stamped that letter and sent it back

aero lounge malo omwera mowa ku lilongwe kuti afufuze nkhani uh, z- nkhani ndi zambiri koma nkhani yeniyeni ndi ya tax uh, nkhani ina ndi yokhuza um, um, financial fraud uh, money laundering uh, uh, uh, and corruption uh, komanso uh, ndapempha kunena kuti malawi eh, revenue authority ifufuze

Chembezi is playing the same game. So I'm watching you, Gabriel. I'm watching. I, I told you Malawians, you know, ndikayamba anything that I hear about Chembezi, I'll come. So ndimakuuzani aMalawi ndipaseni umboni simumabweresa umboni pano ndikuyamba kumaona zodabwisa so chembezi i'm watching you i'm following you mamuvu amene ukupanga I- i'm following you

Press Corporation ma guys awa apasidwa ku Industrial Relations Court ndi His Honour Nyimba wakubayi uh, mwananso wa mbava um, 14 billion kuti agawane eh? a Ndau cut yawo pamenepopo inali 2.6 billion munthu mmodzi pa 6.2.6 billion mind you these three people uh, there are people that have been with that institution press corporation for years getting so much money eh? so much money ku press corporation aijera anthu amene wazaka zawo kuijera kuijera kuijera yakwana nthawi yoti achokeko ena apangeponso agwireko mbali yawo enanso nawo aone kunena kuti kuti corporation iyi imayenda bwanji eh, press corporation imayenda bwanji akuyisumiranso afunanso ayiberenso ayi- ayi- ayimalize angofuna ayi- ayimalize company hmm? they want to finish off the corporation

ndalama zambiri like this is si- anthu atatu amene wa- atagawane 14 billion obviously i spoke on these issues and i spoke why this didn't work now makampani ngati awawa eti ngati press corporation inalinso ndi makampani ena achina ptc you know ptc ija anachita anthu aja kuipha kuipha ptc ija ptc ija it was supposed to work it was a brilliant idea inali ndi mashop pena paliponse this anayigulisa basi kuwasiya na amwenye as in, it was opening the, the, the market for amwenye thinking ya chair ndi mbava zina za za, za mu dpp mbava zina uh, za mu mcp mbava zina za, za mu pp zimene zinafuna kunena kuti basi business ija ayichose m'boma ayichose kwa aMalawi ikhale mwa amwenye a Sana aja with the, Sana ija ikunama ineja ptc was real you know ptc was a big deal and inali ndi pena paliponse so mene amaphera zinthu ndi chonchi they kill it so that then they bring in mbava zawo ziziyendesa zinthu they should be m- making all the problems these people are evil obviously press corporation goes to to IRC IRC kunena kuti ah ifeyo chigamulochi tis- ti- tipanga appeal so they appealed the, the issues they, they file an appeal ku high court uh, kunena kuti tikukadandaula kapena tikukang'amala ku, ku khoti la- lalikulu la, ku- la high court uh, lo- lalikuluko kwa industrial relations court but the industrial relations court remember the specialized court koma specialized court without specialists some of the things I want to be discussing next month. IRC, the specialized court without specialists. kumalawi timapanga zosekesa kwambiri zombwambwana atapita ku high court kuti akapanga file uh, their appeal uh, then they come back to industrial relations court

just that order itself alone shows you kuti ndizaumbava afuna fast fast ndalama zituluke mukamabwera kuti mukamatutumuka kuti eyi kale kuti akuombani kale avaya you know these people are criminals and they do the same tricks akweza chintengo chachikulu apereka chintengo choti choti un- unbelievable and then ah, abwera pa level ina atsika akatsika

20 kwacha yonse they are not entitled to the 20 kwacha but abwera ati timupatse 2000 then inuyo mu- mulimbanalimbana kenako mupeza kuti momwemonso atenge 20 kwacha ija chifukwa cha kupusa kwathu apatsidwa 500 kwacha then 500 kwacha ija apanganso zonena kuti ati muwapatse koma ndi zamkama basi uh, apezeka kuti uh, uh, changu changuso 500 kwacha apanga zoti apereke mwa changu changu so that mukamadza kuti ii atiomba zapita kale then mugwe mugwe ulesi this is what they do this is textbook masamu amene amapanga kumalawi kuja anthu amenewawa for years they have been doing like that using judicial officers using uh, corrupt lawyers using corrupt judges using crazy people mm? Crazy people. Uh, crazy people. You know, uh, uh, for me, it's ku, kudekha kwathu kusekerera zopusa kwathu kumene kukundipsetsa mtima kusiyananso kuposanso ndi akubawa akubawa ii nde amandikwiyitsa koma chimene chimandikwiyitsa kwambiri ndi kusekerera kwanu zili ngati munthu amene ali ndi nyumba kunyumba kwake kumabwera akuba ndiye akumasiyanso chiseko chosakiya eh, ndiye nkumango ah, munthu m'malo moti ah, mubwere kuti muzayang'ane akuba mumabwera ndikummenya mwini wake wa nyumba uja eh, munthu wonena kuti mwina ana m'nyumba muja mwina alandira chi- chi- you know, aberedwa olo agwiriridwa kumva kuti mbambo m'nyumbamo anabwera akuchokera kumowa ndikusegula chiseko osachikiya bwinobwino ndi akuba abwera agwirira ana m'nyumbamo ah, ah, akuba aja apita anthu mukamabwera kuti mugwire akuba mmayamba kaye kummenya mbambo uja makofi so that's how malawians make me feel kunena kuti anthu amatibera mu njira yomweyomweyo amapanga the whole the way the same things eh? nthawi zonse momwemomwemo and ifeyo timangoayang'ana so zimenezi nzokwiyitsa kuti ifeyo tikufunika kuti tithiridwe madzi ozizira amfriji mumaziyesa chifukwa kuti ndife anthu opusa kwambiri as Malawi achina uh, patrick mpaka apita ku high court amenewa ndi maloyers aku press conference amenewa maloyers amene akuyesetsa kuti atipulumutse apulumutse ndalama zija we should applaud them tiziwapempherera you know, pali makesi enawo onena kuti ngakhale inuyo sikuti zikukukhudzani amalawi ndikufuna kumawayika mmapemphero kuti ngati anthu akupanga masamu awo ena ake eh, mulungu awonetsetse kunena kuti iye apanganenso nicho kuwapatsa kuti akafika mu- akamayankhula majaji okha azi mtima wawo uzigundagunda mpaka na ah, ah, azipanga mantha ngakhale atalandira kale atadya kale that's what we should be doing so ma, ma lawyer a press corporation tikuyenera kuti tiwapatse molalo ndipo ti- tiwapatse molalo mu njira yosiyanasiyana ngati amamwa mowa musamawagulire mowa akabwera kudzamwa mowa komanso mukawagulira mowanso alezeranso akanikanso kutani akanikanso kupitanso ku khoti akanikanso kukawerenganso Ah, nde musawagulire mowa muzingomenya mapemphero basi so anyway apita ku high court uh, yeah apita kaye nayo kaye ku industrial relations court industrial relations ku i- industrial relations court apempha kunena kuti chigamulochi chisagwiritsidwe ntchito kaye chipangeni hold you should hold this ruling this judgment um, pali ma principles osiyanasiyana uh, ma principles a uh, the Uh, the successful litigant should enjoy the fruits of their litigation kuti munthu akapambana muloleni kuti akondwere ndi kupambana kwake uh, komanso pali ma principles koma the main issue and this is where Chikopa comes in as a brilliant judge. So Chikopa is brilliant. Izozo ine ndimadziwa zimenezozo. Komano ndi mbava. Ndi mbava ya nzeru. So mbava ya nzeru eti. ndiyovuta kuti mumafunika kuti inuyo mukhale anzerunso kuti muthane nayo koma mukangokhala basi a basic eh, average muyenera kukhala anzeru zambiri kapena anzeru zofanana kuti muchidziwe chi chinthu choti ndi chimbava chinthuchi mutha kumangochiona ngati chanzeru tili kaye ku industrial relations court ako a Chikopa awo ti tithana nawo ku industrial relations court a Viva ah, ah, kapena ndikunena a Viva si a Viva amene aliko koma ndi nyi- uyu izoona nyimba mwana wakuba kwambiri he's very young komanso ma qualifications ake kuti muwafufuze bwinobwino mupeza kunena kuti panalowa chinyengo ameneyo ofunika kumuyang'ana bwinobwino kuti kuti anapezeka bwanji kumeneko ndikuwuzanitu ine oho anthuwatu samangomva amakhala kuti alibe alibe chisoni alibe mantha ali justice for ptc well be my guest kupezeka kunena kuti ananena kuti ah chabwino tichipanga hold chili chigamulochi komano mupereke 70% of 14 billion imagine akuti eya chigamulo mupanga apilu tikulolani kuti mupange apilu komano uh, the amene apambana asalephereso kunjoya the fruits of their litigation their successful litigation mu- mupereke uh, uh, 70% of 14 billion then, then what, what will be uh, the mphamvu zomapitiriza ku apilu zichokera patipo ngati mwapereka kale 70% so that's why they play ma trick number 3 trick number 3 akuba chimene amapanga amayenesera kuti ndalama zija zipite mwansanga azitafune anthu aja agawane inu mukabwera muziti ah ndiye tipange ndalama izi anthu asazabweza zapita basi zapita mupange oh, izizi we need to find a way

kagulu kawo konse kakuba kaja anthu onse a dpp akuba aja achina zamba onse aja achina uh, kamunda mgaga Those- those- those people are benefiting from that deal ndalama zimene zija sizikupita kulikonse 90 billion imene ija sikupita kulikonse will you give that money back because we know how to get that money back ndipo panopa mutiuze kunena kuti kodi ku mtsogoleri amene akuyendetsa financial authority ndi ndani amene akuyendesa fia ndi ndani financial intelligence authority akuyendesa ndi ndani mutiuze chifukwa zikutivuta ife kuti nde tiziyankhulana ndi ndani information imene tili nayo ifeyo komanso tiyenera tizigawana information kayo sono amene akuyene oneka amene mumandinyoza ndinuyo amalawi osazi osapita ku sukulu komanso amene munapita ku sukulu koma sukulu sinakuthandizeni fa pali amalawi ambiri amene anapita ku sukulu koma sukulu sinathandize ndekuti amalawi enake sanapite ku sukulu koma ndi anthu za nzeru ndimati ndikakhala nawo mu meetings kumandilangiza ine kuti ah, anthu si awa antuza kamangira zimene mukupangazi utaonapo izi anthu oti sanapite ku sukulu koma amwene anthu oti kuti moyo unawaphunzisa life you know they didn't go to the uh, uh, so eh, sukulu ndiyofunikira it just depends kuti and aliyense amafunika school koma imatengera kuti ndi formal kapena informal so whether it's formal or informal education it's important komanso amene anapita ku school ya formal amayenera kuti apangenso nawo informal education because if you miss any of those you miss out umakhala kuti uli but nde pali ena onena kuti even anapita ku, ku, ku formal education kuja koma anangopita kungoperekeza anthu anangoloweza loweza kumene kuja kukhala number 1 number 2 number 3 kumakhala ndi magrade koma anangoloweza they don't think sakhala anthu onena kuti they apply you know, you know they look at things and then apply anyimba awa mbava anyimba inani naona kuti ayi tapanga hodi chigamuchi koma 70 ya ndalamayi mupereke ah, zachamba kenako ah, ah, ah, mpaka ndi timu yawo anathamanga ku high court kukafika ku court la, la, la, limene lili ah, ndiye ku court kuja tafika anafotokozera mfundo kunena chenicheni zimene zikuyendera company ziti munena zimene anena ajaji tagwirizana nanu ndithu tapanga hold zinthu zimenezi uh, ndipo uh, ti, they will, they will grant you the stay but uh, mupereke 75 percent mwaona chipongwe chake anthu a- a- apita ku high court chifukwa kuti sanagwirizane ndi oda yonena kuti pati kuti stay mwatenga koma 70 percent ya ndira ya 40 uh, uh, ya 14 billion muperekepo 70 percent apitano ku high court ku high court akuti chani ati apereke 75 of about 10 billion so munthu ukudana ndi 14 billion kuti si imene akuperekedwa ndi akuza kuti mmene ukupitiliza ku- ku- kusuma mmene ukupitiriza ah, kupanga appeal upereke kaye ah, ah, 14 billion what they are trying to do the same trick kuti ugwe ulesi basi ungopereka ka 14 billion ko ugwe ulesi kuti olo tizipanga appeal 10 billion yapita kale ndeno tipanga chani uh, ndi pameneno anapezeka kuti a press corporation sanakhutitsidwa anapitanso kuja ku supreme court now nkhani ya lero ndiye apa supreme court apa who hears the case chikopa ja lovemore supreme court judge senior counsel um, uh, chikopa mu application imeneyi for stay uh, of the judgment of the uh, industrial relations court uh, uh, analemba zinthu zanzeru kwambiri judgmentyo ndiyigawa pa facebook page panga analemba zanzeru koma nzeru zimene analembazi sikuti analemba chifukwa kuti ndi munthu wabwino kapena asintha afa iwo akuona ngati kuti ine ndikaona judgment imeneyi chifukwa you can go back kuti nkhani imeneyi ndinayiyamba kalekale ndi akuona ngati kuti ine ndiokomedwa kuti ndikangoona ndi eh, chikopa uja ali bwino chanjinyanjani kenako andimenye chikhofi fa chikhofi chikubweratu cha finance bank achikopa chawo konsekera kuchayira ulendo nde amafuna kuti ineyo basi ndikhale hey, achikopa ali bo judgment look at this judgment this is the law this is how to go he's good we are moving on together kenako andimenye chimbama chakumaso that's what chikopa thought koma ine I'm, I'm, I'm, I'm above average you know um, i had to investigate i was like oh brian but what happened why is chikopa writing a judgment rightly so kuilemba bwinobwino ndikuteteza ndalama kuti isatuluke mboma ineyo zimenezi ndiye nditapanga find out ndapeza kunena kunena kuti achikopa ananena amafunapo cut yawo pa ndalama izi now you should know that case imeneyi ikukhuza a reserve uh, uh, uh, bank governor uh, governor wa reserve bank of malawi so nayenso ndi wamtima uh, so not ameneyi asamaji tu- asamatitengere pamtoso komanso kulinsotu kumene kutu kuti partridge uja anapangidwa appoint ndi ndani Eh, ndi apm and apm amadana ndi incompetence komanso corruption ya mjudiciary kodi nkhani yaketu ndi imeneyoyotu mkulukutamoyotu ndi amenetu akupangisa kunena kuti anthuwa asagawanenso ndalamazi achikopa asayione ndalama Nde- achikopa kuona kuti ah, ndalama iziziwo this is him flexing the muscles kuti you can never do anything in this jurisdiction without me if i don't if i if i'm not involved eh, inuyo simutengapo kanthu

a brilliant judgment uh, uh, that's and and, and, and it's this this judgment also creates brilliant uh, law uh, malamulo ayikidwa abwino fa a- a- a- awawa amafeni andawu ndi apatridge maloya awo and loya awo amene mumamuziwa ndi ndani ndi jb suzitu mukayang'ana sattar list jb suzi was involved was mentioned and jb suzi

koma mlandu suwoneka kuti unayenda bwanji wa jb suzi so anthuwa amene amaba ndi omwe omwewo amango madilu madilu madilu eh? madilu madilu madilu kugawana madilu madilu madilu anthu mukamaona akuyendera zimagalimoto zodabwisa they can't afford those cars most people that are driving uh, new cars brand new cars 2025 cars 20 they can't afford which economy

mumapembedza anthu a corruption anthu amene akukuberani You- that's the people you love uh, uh, yeah, so i just wanted to, to put that out there kunena kunena kuti awawa a lovemore chikopa alemba chigamulo chabwino chigamulo chimene chapereka ah, mfundo yofunikira chifukwa achina jb suzi uh, amabweretsa mfundo yonena kuti ah, supreme court ilibe jurisdiction pomva nkhani imeneyi anakasatira angle imeneyo zinakaononga malamulo amene akuyenera kuyendesedwa fa supreme court eh, ndi uh, chi- chi- chi- chi- chi- ndi bwalo lapamwamba kumapeto kwa nkhani so mapeto a nkhani sangapeze kuti anene kuti inuyo nde simungamve nkhani iyi because mapeto a nkhani aja ndofunikira kuti apange clear kuti kuti what is the position of the law eh? kuti ino zimene makhoti onse azisatira eh, kuti pakhomo panopa mzili ngati uh, head of the family akanena kunena kuti aliyense azifika 6 o'clock ndiye kuti ndi 6 o'clock chitseko ikakwana 6 o'clock mwana wa nyumba muno asanafike tsekani agona panja olo uh, wayenda wapenga panopa ngati nthawi yokudya yakwana ngati winake palibe wayenda wapenga that kind of approach so i want to conclude uh, by emphasizing kunena kuti chigamulochi ndi cha nzeru koma chigamulochi nchanzeru chifukwa achikopa sanadyepo aphumitsa anzawowa nkhani ili apa ndi yophumitsana chikwama chifukwa chonena zoti iwo amafuna kuti anene kuti iya ineyo apapa mundipasepo 10 apapa mundipasepo 2 apapa mundipasepo 5 anthu awauza kuti ah, amwene amwene sikuti inuyo muli ndi mphamvu ngati mene ah, munalili Kamangila asanatulukire anawauza straightforward inuyo koma chikopa tithana naye Uh, give me two days muona makalata awiri atatu akutuluka Ah, mm, ndi- eh, ndifotokozapo mawa lino zokhuza ah, nkhani ziwiri zitatu koma sinakhale decided koma one thing that i'm clear on uh, on friday uh, this week ndikamba za election case mwachindunji so imeneyoyo tifunika tiyipezere nthawi 1 hour 30 minutes nkhani imene ndi yayikulu election case eh, pali case imene inayamba inayamba 2019 inafika mpaka na 2020 high court decision constitutional court supreme court decision ndiye kunali ma preliminaries ma decision awiri amenewa kunalinso ti ma preliminaries ti ma judgment ndizipanga analyze zonsezi ndikuonesaniso kunena kuti kuti anyamata achina A- K- ah, A- ah, K- K- ksc ah, nditi abuti ndani amene skc ndimamuiwala mkuluyi mawu a mulungu ananena kuti a- akufa akumbukira ndani tizikumbukila kuti tizafa tonse imfa imabwera msanga tili kuganiza zina

mawa palibe ifenso awawa a- a- achikopa awa aziziwa kunena kuti lero tilipo mawa palibe ifenso ndipo ah, moyo wathu osamaopa chifukwa tonse tizafa ndithu zizangosiyana kuti tafa tikupanga chani what will we do what What, and what have we done in our, on this life? What have we done in this life? Osamaopa munthu wamoyo aMalawi and nali pazolengeza lengeza za election case kuti a SKC ndithu anadumphadumpha kuonesesa kunena kuti mbali yawo yayendere komanso nawo ku DPP sikuti anangokhala ayi amathamangathamanga achina Mbeta osamuuza of course principal principal amangomva zokuti ayi, achina Frank anali busy achina Mpinganjira achina Chikopa ndi amajaji akosekonse man that's Chikopa for you Chikopatu is evil He's evil not only to Malawians, uh, law abiding citizens, he's even evil to the criminals. That's why it's easy for me to get his information because uh, anthu amene wawaponda Chikopa ndi chonchi wawaponda anthu ambirimbiri so anthu amene anapondedwa ndi Chikopa they, they have all the information I'm a deal zinthu zina sindimaziulula chifukwa ndikuyeneranso kutetezanso anthu ajanso ndati azindithandiza kaya anthu aja andipasa data kaya ya Chikopa ndikumuziwa kuti uyu ma drama zake amayika uku so I can't say some information because ndikuyenera kupanga protect my whistleblowers Eh, anthu ena mukamanya anthu amisala ameneyo zinthu zina ndimayankhula musamve inuyo kumene ndimakhala ndikuyankhulana ndi a Chikopa ineyo ndi a Chikopa diuti kuchoncho koma ndikuyenera kuyankhulira pa live panopa so zina mumayenera kuti musamve kumene ndimamvetsa mukamanya china chake ndimayankhula sitimamva because I'm speaking to the judge I'm speaking to the system I'm speaking to the criminals they understand me iwo ajama amva kuti "Ih, mfana ujaso akuziwaso izi." Ih, because i have to protect my whistleblowers because without whistleblowers ndine chabe kaya if I don't have people that are telling me information, so from 2024, have you ever figured out who tells me information? mukuona ngati kuti basi basi information ija basi ndikagona usiku ndimangolotesedwa no aMalawi enaake they are sacrificing themselves they are sacrificing the risk because patuluka narrative pamatuluka narrative yooneka ngati kuti ineyo uh, ndi ama I rat out ndimangoyankhula and anthu ena ndithu ali ndi chi information amangosunga but uh, asunge information yawo amene akufuna kusunga izo isungani the real people people that love the country alipo okwanira and this battle fight iyitu sikuti there is any doubt of us winning it's just a matter of when and tikuchedwa chifukwa choti ena mukukayikira mukukhalabe nyakakuni mukuziyikabe mene imakhalira munamona kamba amakhala muchinyumba kamao tatulusani olo mungotulusa kamkono olo kamwendo muona kuti wina aliyense akangotulusa kamwendo uh, u- Babylon fall completely. Uh, let's rise up. Uh, uh, we, we thank God for the miracle of a good judgment by evil people. There are times that evil people do good things. Mulungu amatha kugwiritsa ntchito anthu oyipa kupanga zabwino ndikuteteza dziko lake. So this is one of the examples. press corporation nkhani yake sinathe ili pa apilu ku high court we should never kaya anthuwa amatha kulola kuti nkhani ikhale ngati yazizira kena muzangozindikira yatha finance bank mawa mwina ndiyambaso ndikambe ya amaryllis hotel ndi finance bank ndiona ndi mmene nditadzukire ndi mmene nditagonere ndi mmene energy ikuyendera koma friday tikukamba za election case ma judgment awiri akuluakulu ya high court uh, high judgment ya supreme court komanso ma preliminary uh, judgments ma uh, preliminary uh, uh applications amene anachitika panatuluka zigamulo zosiyanasiyana imene iyi is a must watch ya election case because patuluka zinthu zonena kunena kuti um, sizinaoneke so simunamvepo ndipo zinsisi zobisika ma anthu ena analemba ma article kumakamba za judgment iyi koma muona zifukwa zimene analembera ma, ma friday mu- muziwa zimenezizi uh, tipemphererane uh, for good health uh, mundipempherere uh, for wisdom pray to god to bless me with wisdom and success pray to god for money that andipase chuma andipase ndalama zambiri zonena kuti ndithe kugwisa ntchito kumenyana ndi anthu amene i need money to fight these people because uh, without money uh, you know um, you need money to, for, for, for a purpose you know not for me ineyo za ine ndalama za ine mene mukundionera mundiona kuti ineyo sikuti ndilibe ndalama ya chakudya ndilibe ndalama yokasangalalira zo mmene ndimasangalalira ineyo uh, ndili ndi ndalama zokwanira zosamalira banja langa palibe uh, kuvutika kunali konse koma zothandizira dziko lanuli kuti ndilipulumuse mu akabawa a- a- njenjete eh, mu njenjete zo zimenezizi mu aka- aka- ma- akali- akapirikoni eh, muli mbava zachina chikopa zachina mbeta zachina wapona kita anthu okuba mopanda manyazi anthu oyipa achina chakwera achina ndandane achina ii achina dr bakili muluzi mbava zangonangona kumachita kukalamba ndi, ndi kuba ukalamba ndithu kuba umangobabe dr bakili muluzi is a thief is a criminal uh, for me to fight those people i need money i need resources i need i don't just need your advices and prayer i need your advice and prayers but i also need your money uh, but if you can't give the money uh, uh, push kuti mulungu andisegulire njira so that I can fight uh, for the country. This country is not going to be the same, obviously. But we don't just want a, a change. Eh, eh, we want substantive. So, nkhondo ili pano ndiyofuna kupanga concretize the, the victories we want to put a system mmene anayikira anthuwa system yokuti ndalama azitulusa eh? akali josolo eya eh koma musakhale mundiuza mawu otukwanatu uh, akali pucheche ehe uh, tipange zimenezozo zotero ayuba Hehe. ayuba james nakayiwala anthu akaona ngati ndachita ku- kuopa ayuba james in one sentence ayuba james wamubera uh, ibrahim swedi 5 million uh, kuyamba anamubera 3 million apapa wamubera 2 million aka swedi akabwera nkunakana zimene ndikunenazi ndimutchula jaji amene ayuba anakampasa 2 million tilekere pamenepopo koma ayuba wambera swedi mbale wake oti amachokera boma limodzi amapangana chimwene achimwene amatanda koma samayankhana mafoni ndipo amathawana i know everything ayuba uja eti milandu yake mwina panopa ikukwana 10 milandu imene ndinayo koma its not the right time for me to do it amusiyeni kaya anamename adumphedumphe koma ndimangofuna kungokuuzani kuti even aswed eh, aswed fanda ambavaso amalowesa alcohol in the country uh, ama ama aswed eti ndi mmodzi amene ndikuyenera ndilembe kalata ku- ku- ku ku mra kuti afufuze za nkhani ya tax evasion amathawa sapereka misonkho maso amalowesa magalimoto okuba mmalawi aswed uh, ibrahim swed ngati zimenezi zabodza anthu amaziwa kaya aswed aja dziko lonena kuti nakhala dziko limene limayenda amayenera uh, kumangidwa koma dziko lachibwana let us pray